akụkọ a m na-akọ kịta na-agalụ ụmụ nwanyị nọ na di ma ndị na-akwado ịnụ anụ ma ndị nọ n'ime ya anọ gee ntị ihe na-egbu anyị ihe na-egbukwa ụfọdụ ma ife na-egbu ụmụ nwanyị na-abụkarị ihe a a na-akpọrọ ihe na-emesị wụọ ife bụrụ ihe ga-ebute nnukwute nsogbu na ezinụlọ e nwe one lady na-adị abịakwute m ọ bịakwute m ọ na-akọrụ m na o nwe one guy na-edisturb ya na the guy is seriously disturbing her na ọ chọ ka ya na ya yịba and ọ gwara this guy na ọ nụgo di this guy na-enyere ya nsogbu na ọ lọvụrụ ya na ọ melụ nke a na ọ mele na ọ mele ana na ọ bụ nke nwa na he can't sleep without her kọgide aka kọgide aka kọgide aka were nwayọ na-emelu nwaanyị and the woman n'onwe ya di ya bụ onye onye ọrụ moto ndị a na-eje na-abata and ị mago na fon adịgo and the husband a na-enwekwanụ efe na ọ batanụ ọ nete mfe ezinụlọ ya ya wee mee gịnị wee travel kwa this lady o nwerọ ihe ọ lackịlị o nwere ihe niile nwaanyị na-enwe ọ na-o nwere ezigbote afịa ọ na-azụ di ya bidooro ya mana this guy na-agwa gị asagide gị isi sagide isi sagide isi love ahụ mgbe nwaanyị ji allow this guy ka ọ na-abịa be ya ka nna amalụ ka nna amalụ mgbe o ji dapụta ya n'ọnụ o lu ofu mbọsị mụ na ya nọlụ maka ọ na-abụ o nwee issue na fon ya wetara m m pịa o lu ofu mbọsị ọ bịa kọba akọ ka ọ nọzi akọ dị akọ na-ege ya ntị ọ na-asọ oyi m sị ya na onye abụlọnụ di gị and ị nụgo di and this guy na-approach gị and ị fụgo intention o ji abịa kee ka i si na-allow this guy ka ọ na-achọ gị abịa be di gị ọ sị m lapụ ya na ọ ka bụ elu na stage a mụ lapụgodi ya na ọ ka jigodi onwe ya control dị ka m sị ya na ife a abụzikwọ ife a na-control with mouth na this guy na-egosi gị signal na-ekwu ihe o ji maka ya abịa ọ sị m lapụ ya before ị mara ihe na-eme before ị mara ihe na-eme amarọ m na the guy alịbakwugodi ya enu sagide ya isi ya na-alịzi this lady enu na-alị this lady enu nke bụ na the lady megide na-akwado ka ọ ga-esi kpọpụ the guy obodo oyibo with ego di ya na-egekwa ntị ọfụma o kedu ka m si mara ihe a ị mago mgbe akụkọ bịa na-aga m sị mba na aghọtarọ m ihe this woman na-eme aghọtarọ m ihe this woman na-eme o luzie the next time ọ bịa ka m update ya WhatsApp m sị mba ka m tikene tracker ka m dị sure na ihe this woman na-agwa m bụ eziokwu because ọ na-agwazi na o nwezi ihe jikọ ya na the guy na gịnị dị na gịnị dị na nke a agago mmadụ sef na o mesigo the guy akwụkwọ obodo oyibo sef o luzie mgbe m tracki the phone anọzi m message bata ọ bụrụ the guy na-esendịrị ya message na-akpọ ya baby m nyanwa kpọọ ya obi m na-enene obi m kwa ha na-akpa nkata the guy na-asị ya na ọ nọ Lagos kịta kịta na ọ ga-ejezi embassy ee na akwụkwọ na-agwa ya na ya mee ka ha fụ na ha fụ na ọ chọrọ ka ọ mụtara ya nwa before mebe travel ị na-anụkwa ka ọ mụtara ya nwa na ọ na-eme isi ya even the lady na ọ na-asị ya na ọ na-eme isikwu ya nna m na-asị na ihe ọ film ka m na-ekiri ka joke a married woman to the process akpagide nkata the thing na-asọ m oyi m lapụgodo ebe a mkpadebe ihe m mee bụ o jilọ m ọnụ o jilọ m ọnụ m kpọọ the lady si ya na o nwe ihe spirit m na-agwa m and ihe a megide mee na ọ ga-eregret ya m sị ya na ọ bụrụ na o nwe ihe jikọọ gị na this guy na m na-afụ ebe this guy damage gị damage marriage gị and you will never have peace in the rest of your life si ya stay away from this guy na this guy na-achọ damage gị si ya na o nwe ife ị lackị from your husband di gị na-enye gị ihe niile kedụ ka i si wee chọọ ka this guy damage gị for no just cause all in the name of ihe na-enwele isi ọ bụlọ ego ka ọ na-enye gị o nwere ihe ọ na-contribute na your life ọ bụlọ ụmụ ka ọ na-azụrụ gị ị mụtago ụmụ ịtọ i wee allow this guy ka ọ paintịa gị black in the daylight babaziala ya mba chibia warning si ya na ọkwa ife a ka ya na fa pitọgide pitọgide pitọgide now this guy atụba gị ime ọ tụbazia gị ime ị dị useless maka useless ị ya-adị bụ i bulu afọ ime a jebi ya di gị na ọ di gị nwe nwa nwoke na-amala enu na-amala ana i si otu a mee gịnị bụ na o luzie mgbe a ya-asị unu ka e jee DNA otu a alụ amaba mmadụ lelele biko ị ka na-akpakọ nkata with your ex ka e nwe onye na-edisturb gị ọkwa ị sị na ị love your husband ya mere i ji wee nụ bịa marry your husband lapụ all these people na-edeceive gị lapụ all these people na-epromise gị heaven na earth fa lapụta gị fa lapụta gị fa agba ọsọ kedu ife a gwa gị na ekwensu na-abịa ka o gbuo naa n'iyi biko ka m na-ayọ gị aunty na-ege okwu a stay away

mana marriage ị mara future ya and you are not happy with it ka gba alụkwu itinye now na ịpụta na the future onye ọzọ na-amụlụ gị nwa n'ime marriage ị nọ n'ime ya ya ka m na-ayọ unu na-ekwu na-eti mkpu ya kịta ị mara ihe a ga-eme echi mebie kịta ka ị ghara ịsị na ekwensu melụ ka m ji agwa gị ya maka na olejilu ọ bụ na o luo na omume ị ga-asịkwa ọ bụkwa na m ma mgbe ọ bụkwa na m ma pụta ekwusikwa nke ọla n'ọnụ onye nwee ntị ya mee gịnị ya nụlụ daalụnụ